Nin ye Malikura ye, Voix de l'Amérique kan
an balimaw aw ni wula an ka bi malikura jamukan kɛnɛ sigira voa bambara kan an ka bi jamukan kumabaw bɛna tali kɛ ninnu de kan banbaanci jɛkulu kɔrɔ o ni maramafɛntigi tɔn caman olu y'a yira k'a fɔ k'u tɛna se ka u ni farafina saheli jamanaw ka finitigiw lakanakulu n'o ye wele ko g5 sahel tɛna se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka dansagowale kɛlɛ mali kɔrɔnfɛla a n'a camancɛya la farafina saheli jamana lakanakulu n'o ye g5 sahel o cidenya minisirisow ɲɛmaa bɛ ɲɔgɔnye la paris tɔnbɔkutu mara la duniya kelenyatɔn finitigiw n'o ye minisuma mali la ye baaraminɛnw ni lafɛnw caman di tɔnbɔkutu sariyaso ani lakanabagaw ma ablayi tarawele bɛna kunnafoni walawala aw ye sɔɔni gɛrɛn kɛnɛ kan mariam tarawele a n'a ka gɛrɛndenw u bɛna kuma eh, tasuma kasara min kɛra bamako suguba kɔnɔ o kɔfɛ seko ni dɔnko kɛnɛ kan eh, bi alhaji walima kunu alhaji Thierno Hadi Boubacar Tall wali Thiam Mali la n'o ye silamɛ diinɛtɔn Haut Conseil islamique du Mali o tanyara an bɛna kuma o kan ka fara Kasim Traoré ka sɛgɛsɛgɛliw ani Siaka Traoré ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw kan ninnu de bɛna kɛ aw ka bi kunnafoni ye minnu bɛna lase aw ma Mariam Traoré Kadiatou Traoré Modibo Dambele ani ne yɛrɛ Mohamed Touré nka yann'o cɛ an ka jɛ ka duniya kibaruyaw lamɛn an balimaw an ka foli b'aw ye Modibo Dambele n balima a y'aw bisimila mali kura kɛnɛ kan mariam tarawele faransi jamanatigi emmanuel macron ye laseli kɛ lajɛrɛ dɔ senfɛ paris ko sahɛli jamana duuru olu ka lakana jɛkulu o sigili teliyali baaraw hukumu kɔnɔna la ko dankarili kɛbagaw diinɛ tɔgɔ la olu kɛlɛli a wusulen bɛ kosɛbɛ nin wagatinin na ani ko ale sago ye ka sebaaya sɔrɔ saheli jamana kɔnɔna la sankura ni o ye san ba fila ani tan ani segin alo kalo saba fɔlɔ o kɔnɔna la nizeriya jamana kan a ka ca ni mɔgɔ ba kɛmɛ ye minnu ni olu tun y'u sigiyɔrɔ bila ka taa sigida wɛrɛw la ka sababu kɛ boko haramu o jihadijɛkulu olu ka dankariliwalew ye nin maa kofɔlen ninnu caman bɛ dumuni komi bi u bɛ ka dɛmɛ sɔrɔ min n'a bɛ ka kɛ dɛmɛ ye ka taa u fanfɛ kosɛbɛ o de senfɛ a yirala k'a fɔ fɛn min ye karidantew ye n'o ye sigida sɛbɛnw ye olu bɛ ka sɔrɔ u fɛ ka fara denmisɛnnin caman kan waleya ye a bɛ ka kɛ nizeriya o jamana kɛɲɛka ka taa kɔrɔnfɛyanfan fɛ niger jamana ko a bɛ fɛ ka miliyari tan ani wolonfila o de sɔrɔ araba ani alamisa foroba ani kɛnyɛrɛye o wari kafoli baaraw la yaasa a ka a ka sɔrɔ ani lakana jilaja ni san duuru nata o kɔnɔna la
togokaw fɛ a ka ca ni mɔgɔ ba caman ye lome dugu kɔnɔna la bi minnu ni olu bɔra ka nisɔgoya taama kɛ ka ɲɛsin hakilinaw ma hakilina minnu ni olu taara jamana ɲɛmɔgɔw fɛ nin wulikajɔla ninnu ye nin laɲini kɛ fanga sinamatɔnw olu ka wele kɔnɔna la bari a yirala k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw olu ye fɛɛrɛ kuraw sigi sen kan min bɛna kɛ sababu ye ka bɛɛjɛfanga ko o waleyaw baaraw tali boloda walasa ka se ka jamana bɔ dingɛ kɔnɔ ka sigikafɔ ko baaraw kɛ o kama a yirala k'a fɔ nin wulikajɔlaw olu y'a yira k'a fɔ hakilina minnu n'olu talen don jamana ɲɛmɔgɔw fɛ k'olu tɛ hakilina ɲuman ye min bɛ kɛ jamana ka basigili sira ye Guinée équatoriale ale ka ji o kɔlɔsili kɛbaga finitigiw ye baton dɔ minɛ min ni farafinna tilebinyanfan tunga dugumala tagala mɔgɔ kɛmɛ fila ani duuru bɛ a kɔnɔna la minnu ko ko u bɛ fɛ ka taga gabɔn jamana la nin tunkaranke cɛma den kuranin dɔ b'a la ani muso lajɔlen saba u minɛna taratadon malabo afrique du sud jamana kan kiritigɛso o ye hakilina kuraw ta bi ka ɲɛsin u ka jamanatigi ma ka wele d'a ye n'o ye jacob zuma ye k'a yira k'a fɔ ko yanni kalo saba cɛ k'a ka sɛgɛsɛgɛli jɛkulu kura sigi sen kan min bɛna kɛ sababu ye ka yuruguyurugu ko kɛlɛ ka bɔ u ka jamana kɔnɔna la o de la hakilina min n'a talen filɛ nin ye a yirala k'a fɔ k'a tara jɛkulu fɛ jɛkulu minnu ni olu bɛ wuli ka jɔ kɛ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen walasa ka se ka yuruguyurugu baaraw k'olu kɛlɛ u ka jamana kɔnɔna la wa fɛn min ye bɛɛjɛfanga o waleyaw ye min n'a bɛ kɛ u ka jamana kɔnɔ o bɛna kɛ kalo natɔ nin na kunnafoniw y'a yira k'a fɔ nin hakilina minnu bɛ ta u ka jɛkulu fɛ jɛkulu min n'a bɛ wele ko congrès national africain anc n'o ye u ka jamana ɲɛmɔgɔ ale ka jɛkulu ye a yirala k'a fɔ k'u ka hakilinaw kɔnɔna la ko fɛn min ye a nɔrɔbilali ye o waleyaw bɛna boloda ameriki jamanatigi donald trump ye a yɛrɛ kɔtɔrɔma bɔ roy moore ale cilen alabama olu ka wasadenya o ɲinini baaraw la k'a sɔrɔ a tun ye a ka wasadenya ɲinini a y'a a jukɔrɔmatintin nka Demokaratiw ka cɛbɔ ale ye sebaaya sɔrɔ nin ko la an balimaw nin de tun an ka bi don kibaruya ye mariyamu tarawele ani modibo danbele mohamɛd ture an cɛ an ka foli b'a ayiwa an bɛ foli kɛ ka taa an lamɛnbagaw bɛɛ ma mali kɔnɔ ani mali kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnya gundamukaw fɛ tɔnbɔkutu marabolo la ani minnu fana bɛ k'an mafilɛ wali k'an lamɛn nin wagati la bɔlɔlɔ kan an bɛ sɔrɔ www pɔn voa banbara pɔn kɔm kan walima facebook voa banbara kan bi ye araba ye kolikoli kalo n'o ye desanburu kalo tile tan ni sabanan ye saan ba fila o ni tan ni wolonwula aw tulo bɛ mohamɛd ture de kumakan na ka bɔ studio tan ni wɔɔrɔnan kɔnɔ voa soba kɔnɔ washington dc fiɲɛ turukala kɛmɛ o ni fila sanfɛ mali kɔnɔ banbanci jɛkulu kɔrɔ n'o ye sema o ni maramafɛntigi kulu caman senna sumayara dansogowale kɛlɛli la mali kɔnɔ mun na nin hakililaw bɛ maa minnu ye u bolonɔ bila bɛnsɛbɛ gafe la modibo danbele ye sɛgɛsɛgɛli kɛ a ko la ani mariyamu gaba ye kuma falen falen kɛ a ko la an k'u lamɛn Dɔnniya min b'u bolo fɔlɔ o ye u bɛ k'a yira k'a fɔ ko olu de bɛ yɔrɔ in dɔn ka tɛmɛ jamana duuru in mɔgɔ bɛɛ kan bi ko olu bɛ fɛ u ka u sen don nin G5 Sahel ko in na parce que n'u k'u bɛ yɔrɔ dɔn u ye tiɲɛ fɔ n'i y'a mɛn k'a fɔ ko G5 Sahel a base yɛrɛ bɛ la bande sahélo-saharienne a base yɛrɛ yɛrɛ ye Sahara yɔrɔ de ye frontière naani bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ olu dun sigiyɔrɔ bɛnnen don o de ma ni G5 Sahel bɛ taa kuma u t'u u wele u t'u foyi u bɛ fɛ k'u sen don o la u bɛ fɛ ka a yira tuguni k'a fɔ ko mɔgɔ wɛrɛ tɛ yen nɔ min bɛ se ka ko ɲɛfɔ u ɲɛna o yɔrɔ kan min tɛmɛlen don olu kan a kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ mun de ye n'u y'u ban k'a fɔ k'u tɛ baara kɛ ni ni saheli jamana duuru olu minnu bɛ yɔrɔ dɔn n'u banna k'a fɔ k'u b'u dɛmɛ kɛlɛli la A kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔba de ye jamanadenw yɛrɛ ma ni insécurité kɛlɛla ka bɔ yen nɔ bɛn bɛ na n'u banna k'u dɛmɛ u tɛ se k'u ka but sɔrɔ parce que ninnu k'olu bɛ terrain dɔn ni u nana ko ɔhɔ u banna k'u adhérer u t'u ka mission réussi un deux olu bɛ yɔrɔ dɔn olu kan ka information d'u ma u b'a kɛ cogoya bɛɛ la k'u ka mission tiɲɛ u bolo trois ni mɔgɔ min bɛ yɔrɔ min na n'i k'i bɛna u dɛmɛ ka na ni bɛn n'u banna ka ninnu fara a kan a na kɛ kɔlɔlɔba ye jamana duuru in bɛɛ ma mun de bɛ se ka kɛ yaasa o ni G5 Sahel saridasiw jamanaw bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka lakanabaliya kɛlɛ ani yaasa minnu y'u sigiyɔrɔ bila kɛlɛ la olu ka se ka segi ka na min bɛ se ka kɛ u ka nɔgɔ fɔlɔ u k'u bolo di ɲɔgɔn ma kɔmi an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko sema a ye signataire d'accord d'alger 2015 a b'o cɛma a b'a dɔn règle minnu bɛ yen min kan ka respecter u ka n'u farala ɲɔgɔn kan u bɛ se ka patrouille mixtew kɛ ɲɔgɔn fɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka se ka binkannikɛlaw ka yɔrɔw ɲini ka se k'olu bɛɛ gɛn ka bɔ G5 Sahel la o ye kelen filanan u ka baara bɛ se ka taa ɲɛ parce que déjà olu bɛ yɔrɔ in dɔn sabanan u bɛ se ka kɛ o bɛ na ni bɛn ka na n'a ye G5 Sahel la minnu sera ka réfugier ka taa jamana wɛrɛw la Mauritanie Niger ou bien Burkina olu bɛɛ ka se ka segi ka na Mali la yan nɔ ne kɔni bolo n'u fila sera k'u bolo di ɲɔgɔn ma u nana kɛ signataire d'accord d'Alger 2015 u b'o la bɛn bɛ se ka na Mali la G5 Sahel jamana la ayiwa nin tun y'an balimamuso mariam gaba de kumakan ye an ka foli b'a ye hali bi farafina saheli jamana n'o ye g5 sahel ka jamana fanga cideya minisiriso olu ɲɛma bi ɲɔgɔn ye la paris lajɛrɛ la a tɔn ka musaka labɛn ni nafolo ɲininenw na o kama voa banbara ye kuma di jakarija yosi ma ale ye kunnafonidi sɛbɛnna ani journal esperance ɲɛma ye ka bɔ bamako an k'a lamɛn Sahel jamanaw ka lakana tɔn kura minnu y'a sigi sen kan n'a tɔgɔ ye ko G5 nin ye ka ɲɔgɔn ye sabanan ye n'i ye jateminɛ kɛ Faransi président n'o ye eh, Macron ye donc ale wulilen don ka jɔ nin ko in na kosɛbɛ a wulilen don ka jɔ parce que a kɛlen bɛ ka jateminɛ kɛ k'a dɔn ko ni farafin jamana caman bɛ yen ni dɛmɛ ma d'u ma 2012 Faransi obligera ka intervenir Mali kɔnɔ pour que ka jatigɛwalekɛlaw ka ne nali min kɛ Bamakɔ pour que k'o jɔ pour que ka na sahel jamana mɔgɔw ka tɔn in kan G5 Sahel nin réunion sabanan mun ye n'i ye jateminɛ kɛ fɛnɛ a ɲɔgɔnye sinsinyɔrɔ caman ye a kasabi ko ye parce que a fɔra ko pour que a baaraw ka se ka waleya ko fo dollar wari miliyɔn kɛmɛ naani ɲɔgɔnna ka sɔrɔ o miliyari ninnu na n'i ye jamana ninnu jateminɛ jamana duuru de don Mali Niger Mauritanie Burkina ni Tchad a fɔra k'olu jamana kelen kelen bɛɛ ka dollar wari miliyɔn tan n'o fara ɲɔgɔn kan a tɛ bɛrɛ bɔ bon faransi ye kasabi dɔ di union européenne fana ye dɔ di an b'u kan di k'u fana bɛ dɔ bila yɔrɔ kɔnɔ bon depuis kunun arabie ko k'a bɛ dollar wari miliyɔn kɛmɛ di réunion mun bɛna se n'a yɛrɛ arabie saoudite bɛ a ka o promesse a b'a kiimɛ donc n'i ye jateminɛ kɛ Wari de ɲini ka fara ɲɔgɔn kan mais il faut que farafin jamanaw fana ka a lajɛ ka jateminɛ mɔgɔ ka lakana n'i ko k'i b'o to mɔgɔ wɛrɛ bolo a bɛ gɛlɛya duniya kelenyatɔn olu yɛrɛ ye bolomadɛmɛ kɛ ani k'a yira k'a fɔ k'u ka cɛdenw minnu bɛ bɛnkan ni lafiya hukumu kɔnɔna na mali la olu fana bɛ se k'u tɛgɛ di a saheli jɛkulu ma i bɔra k'a fɔ cogo min na ko saudiya ye ŋaniya ta k'u bɛna dollar miliyɔn kɛmɛ di ayiwa n'i y'a lajɛ niger an kɔrɔ ye amerikɛnw bɔra k'a yira kunu dɔrɔn k'olu bɛna sefa miliyari tan ni wolonwula de di yaasa u ka subahana masini n'an b'o wele drone u ka se k'o sɔrɔ nka an bɛ yɔrɔ min na faransi yɛrɛ min ye a ko kun ye mun na olu fana tɛ se ka kɛlɛkɛminan ɲɛnamaw di ayiwa a jɛkulu finitigiw ma ye kuma ka wasa n b'a sɔn k'a fɔ yɛrɛ ko fɛn yɛrɛ tɛ yen faransi tɛ ka mun kɛ mali ko in na parce que n'i ye jateminɛ faransi kɛlɛkɛdenw bɛ yan déjà serval tun don o kɛra barkhane sisan nɔ olu ka ba ye kɛrɛnkɛrɛnnenya ka ɲɛsin jatigɛwale kɛlɛli ma fo fɛɛrɛ de ka tigɛ sisan nɔ walasa o barkhane mun filɛ nin ye ani diɲɛ seleke tɔnba ka cɛden minnu bɛ yan n'o ye minisuma ye ani mali surasiw f'u ka bɛn ka kɛ kelen terrain kan baara ka kɛ kelen parce que n'i y'a jateminɛ fo kɔsannin in na n'an ni mɔgɔw ka tɔnba kɛlɛkɛden minnu tun bɛ yan n'olu ye minisuma ye olu k'u sen tɛ jatigɛwale kɛlɛli la o ye fɛn kun tɛ bɛn bon faransi ka cɛden minnu bɛ yen fana k'olu bɛ yan dɔrɔn ka jatigɛwale mɔgɔw kɛlɛ donc n'i ye jateminɛ a bɛ n'a fɔ kɛlɛkɛ gurupu saba de bɛ sen kan si ni si ka kɛlɛkun tɛ kelen mali dɔrɔn de ɲɛsinnen don o bɛɛ lajɛlen ma donc il va falloir que mali sɔrɔdasiw force barkhane ani minusma f'u ka jɛ de ka manda kɛ kelen ye u ka jɛ ka kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o kɛra G5 sahel fana bɛ se ka fara u kan i bɛ se k'a fɔ ko lafiya bɛ sɔn ka sɔrɔ o de la
ayiwa nin tun y'an balimakɛ jakarija yosi de kumakan ye an ka foli b'a ye kunu tarata minisuma jɛkulu ye bolomadɛmɛ baaraw boloda mali sariyaso ani lakanabagaw ma tɔnbɔkutu sigida la voa banbara lasigiden ka bɔ tɔnbɔkutu n'o ye abdulayi tarawele ale ye lakalita ɲininiw kɛ o kan an k'a lamɛn
Talata, MINUSMA ye dɛmɛba kɛ k'a ɲɛsin an ka sariya lakanasow ma n'o ye Tombouctou tribunal ye, commissariat de police, gendarmerie ka taa se direction régionale du service pénitentiaire ma. A sababu ye ka se ka an ka sariya lakanamɔgɔw dɛmɛ u ka baara sira fɛ. Lieutenant colonel Siaka Jakite, ale ye gendarmerie so ɲɛmɔgɔba ye yan Tombouctou. MINUSMA bɛ yan sisan donc u y'an dɛmɛ an tun ye fɛn dɔw f'u ye k'a fɔ o de tun ye anw ka gɛlɛyaw ye kosɛbɛ bon o gɛlɛya ninnu an y'a jateminɛ baara cadre kɔnɔ k'a fɔ MINUSMA mɔgɔ ninnu vraiment u hakili tora an na a ko la an b'a dɔn gɛlɛyaba bi an ka sariya ko fan fɛ n'o tɛ dɔ wɛrɛ ye fo baara minɛn dɛsɛ contrôleur principal Fuseni Jalo a bɛ baara kɛ direction service pénitentiaire la Tombouctou matériel ninnu a nafaba de b'an ɲɛ parce que an bɛ baara min na an bɛ sécurité de assurer euh, maison d'arrêt la 2012 crise kɛra sababu ye ka nin sɛriwisiw minɛnw tiɲɛ ka dɔw suɲɛ ka yɔrɔw bɛɛ tiɲɛ o sira fɛ août 2015 sariya lakanamɔgɔw u ye jɛkulu sigi n'u b'a wele cadre de concertation des acteurs de la chaîne pénale o jɛkulu ye dɛmɛ ɲini minusma mɔgɔw fɛ lieutenant colonel siaka jakite comme an ni justice bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ parce que an y'a jateminɛ depuis euh, tuma min na kɔrɔnyanfan in tun minɛnen don islamisiw fɛ bon o kɔfɛ ko caman ɲagamina an ka minɛn caman kun tiɲɛna donc gɛlɛya kun donna an ka baara kɛcogo caman na minɛnw min dira a hakɛ ka ca ni miliyɔn kɛmɛ fila cfa wari la mobili b'a la moto b'a la gilet pare-balles b'a la ani casque de sécuritew informatique minɛnw ka taa se réfrigérateur ma GPS, logiciel min bɛ image traité, archive document ni minɛn caman wɛrɛ nin minɛnw wari bɛɛ dira Pays-Bas mɔgɔw fɛ ani MINUSMA, Fonds judiciaire hukumu kɔnɔna na. Nin ye Abdoulaye Traoré ka bɔ Tombouctou k'a lase voa afiriki ma ayiwa sisan an ka kasim tarawele ka sɛgɛsɛgɛliw lamɛn min bɛ bamakɔ suguba jeniniko la
abubakar sɛnpara dɔnnen don kosɛbɛ suguba kɔnɔna na bi sɔgɔmada in na munumunu saalo senfɛ an taara bɔ ale kan a sigilen don tabure kan k'i kun ja san fɛ a bɛ k'i miiri suguba ɲɛmaw ye sugubulon jenini fɔlɔ daminɛna fan min fɛ guwanin dɔ kɔrɔla la olu bɛ ɲɔgɔnye la yen gawusu kulubali ni bɛɛ lajɛlen ma ale wele jeri an ka ale ka dantigɛli lamɛn min ye sɛku umari jaabi ye o ta bɛ tugu o la mɔgɔ ni tora la mɔgɔ min ni tora la an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ na ala ka yafa n'an ka silamɛ fure bɛɛ nin ɲɔgɔn tasuma i b'a sɔrɔ muso dɔ y'a yɛrɛ fili a la cɛ dɔ y'a yɛrɛ fili a la jɔn nɔ don gouvernement de nɔ don ye jigilakari belebeleba de ye min sera jamana ma ni kasara ye an ma deli ka nin ɲɔgɔn yɛrɛ ye sugu kɔnɔna la tiɲɛni min kɛra sen in na a ka bon ka tɛmɛ hali siɲɛ fɔlɔ o la bi ne ko n ko denbaya caman de bɛ yen nɔ bi n'olu jigi karila denbayaw ɔrdinansiw nasɔngɔ fɛn o fɛn tun bɛ se o du ninnu ma a bɛ komi n'a y'a sɔrɔ o bɛɛ de jeninna ka taga sisi fɛ nin yɔrɔ in na sɛnparalakaw ka butigi dɔnnen don kosɛbɛ suguba kɔnɔna na nka nin sen tasumako a y'u kamana Bon poto min filɛ camancɛ nin na ani min filɛ ni tasuma wulila la nin sen gardo y'a kalan cogoya min na a daminɛna o poto in de la donc kana poto filanan dɔ min filɛ camancɛ la donc olu fila olu de serina serina min na donc maintenant olu dɛsɛra la ah, u ye pompier wele pompier ma na joona mais fɔsi dingɛ min filɛ nin o wuluwuluji nin an y'o de kɛ k'a latanga ani jabi fana ka orobinɛ an y'a sɔrɔ o fana o tiyo kari yɛrɛ de donc o ji ninnu o ni fɔsi ji o de sera ka yɔrɔ latanga o y'a sɔrɔ pompier mɔgɔ bɛ yen mais pompier baara ka dɔgɔn suguba kɔnɔna na n'o y'a sɔrɔ feerelikɛlaw ka ca min ye musolakaw ye olu sigiyɔrɔmalen don a ko la o de la u fana ye wuli ka jɔ kɛ ta kɛlen ka butigiw minɛ ne ye madamu jalo jɛnɛba sise kɔni sera a katɛri waati ne y'a sɔrɔ tasuma ye yɔrɔ minɛ wa ne yɛrɛ ne tagara ka pɔmpinin da yɛlɛ ka ji kɛ yɔrɔ la pɔmpiye fɔlɔ min nana ma se ka ji bɔ ale seginna an ye tasuma ji kɛ ka yɔrɔ faga n b'a faamuya b'a la sow jɔ k'an tɛ tɛmɛ an ka ji kɛ yan yɔrɔ la mɛ an y'an dɔgɔya an tɛmɛna an sera ka yɔrɔ min faga an y'o ko mɛ an suguba muso an bɛ min ɲini u fɛ k'an dɛmɛ u ka wari d'an ma faamaw ka wari d'an ma an ka se ka wali juru sara ka bɔ an kan na n'o tɛ ɲɛ t'an bolo bilen dɛ walayi ɲɛ t'an bolo bilen an jigi ala ye an jigi a kira an jigi ye faamaw ye u k'an dɛmɛ ala kama kira kama sugu cɛw ɲanina bɛɛ ka minɛn jenina nafolo min jenina bɛɛ b'a dɔn nin nafolo wari a tɛ se ka fɔ bitigiw jenina magasin kɛmɛ seegin ɲɔgɔn na Sisi taara ni o n'a kɔnɔ minɛnw ye a maa dɔw bɛ yen halisa u t'a dɔn u b'a ko bila minɛn min kɔnɔna na. Faama jumɛn bɛ se an ka nin nafolo segin an ma ne ka bitigi mun jenina a ka ca cent quelques millions ye nin bitigi mun jenina i y'a bɛ ɲɛ yɔrɔ min mun jenina a ka ca cent quelques millions ye n'i y'a mɛn faama i bɛ population kunna o de bɛ kɛ faama ni population tɛ i tɛ faama ye o u k'u u k'u kofilɛ k'a lajɛ quoi an bɛ sɛgɛn ni ɲani mɔgɔ an bɛ sugu min wagati min sango ye bɛɛ bɛ taa marchandise de ta ka na ko wagati marché bɛ na. ni tasuma donna nin wagati na kasuma kasara bɛ bonya dɛ bɛɛ bɛ taa minɛn de ta nin wagati ko n kana nin wagati de kunbɛn fɔ ni marché bɛ ni tasuma donna nin na o kɔni a barika bɔ a barika bɛ bonya dɛ bamakɔ suguw bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔli ko bɛ cɛ min bolo isa balo ye ko fɛɛrɛ ni dabaliw tun bɛ senna ka ban bon sisan an kɔni an bɛ yɔrɔ min na baara min bolodalen don mairie ni a ka tutelle n'o ye ministère de la décentralisation ye an bɛ ka cogo bɛɛ kɛ pour que ka sigiyɔrɔ ɲini ka di commerçant ninnu ma tasuma in kɔni nana an sɔrɔ an b'o baara la ni ala ka jɛn semaine nata nin kɔnɔna na yɔrɔ bɛna sɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen n'o ka kan ka wuli ka bɔ suguba kɔnɔ suguba yɛrɛ baara ka se ka daminɛ cogo min na olu bɛna wuli ka yɔrɔ wɛrɛ ɲini ka don ka taa sigi yen nɔ yanni ba yɛrɛ baara ka se ka daminɛ maa caman bɛ suguba kɔnɔna na olu ko ko k'a ko da ala kan bon ne tɔgɔ salif kelepili an b'ala tanu an b'ala tanu bi kosɛbɛ kosɛbɛ ni ala ye don o don min dugujɛ se foyi tɛ danfɛn ye ala ye silamɛw jarabi nin na a b'a falen mun na alahu taala b'a dɔn maa o maa min ka nafolo jenina nin yɔrɔ in na ala y'a kɛ ka da kun mun kan ala de b'a dɔn ale bɛ se k'a falen fɛn na mun ka bon ni nin bɛɛ ye ala bɛ fɛn mina mɔgɔw la mun ka bon ni nin ye suguba jeniko filanan min kɛlen filɛ nin ye san fila kɔnɔna na nin sen ta o juguyara ka tɛmɛ tɔw bɛɛ lajɛlen kan Jateminɛw kɔni bɛ sen na musaka min tora nin ko in na ani maaw bolofɛn minnu tiɲɛna ka se ka kiimɛli kɛ a la, Kasim Traore, VOA Banbara ale tɔgɔ la Bamakɔ.
Waleya minnu bɛ se ka Mali jamana dɛmɛ bi k'a ka ɲɛtaga sabati, kumaɲɔgɔnya y'o dɔ ye. o de kama an b'a fɔ jɛmukan labɛnlen don ka kuma gɛlɛyaw kan i n'a fɔ baarako gɛlɛya i n'a fɔ yurukuyuruku musow jɔyɔrɔ ko mali ɲɛtaga la sibiri o sibiri nɛgɛ ɲɛ tan ani wolonfila ka se nɛgɛ ɲɛ tan ani seegin ma aw ye voa afiriki lamɛn fiɲɛ turukala kɛmɛ ani fila sanfɛ bamakɔ an'a lamini na voa afiriki
ayiwa an ka bi mali kura gɛrɛn kɛnɛ kan mariam tarawele a n'a ka gɛrɛndenw bɛna kuma bamako suguba o tasuma kasara kan an k'u lamɛn mɔgɔ yɛrɛ ka sécurité kalama ko mɔgɔ kelen tora a la mais ni nin sugu tun kɛra tilegan fɛ tun bɛ kɛ tiɲɛni ye gazi bɛ mɔgɔw bolo n'importe comment sugu kɔnɔna na o explosion bɛ se ka kɛ e manamanako yan a donc vraiment an kɔni bɛ min ɲini kɔni ka welewele min bila faamaw fɛ u ka fɛɛrɛ kɛ u ka gardiens ɲini minnu bɛ sugu kɔlɔsi À une certaine heure bɛɛ ka bɔ sugu kɔnɔna la ka bɛɛ ka fɛnw vérifier aw ka kuran aw ka groupe ka fɛn dɔ interdit branchement bizarre sugu dɔ bɛ ka interdit gazi dɔ bɛ yɔrɔ min a kan ka mara man ka mara yɔrɔ min na k'olu bɛɛ jateminɛ k'u bɛɛ lasagon koɲuman ka ɲɛ ayiwa an kɔni y'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ caman de bolofɛnw jenina yala i bɛ se k'a fɔ an ye marché rose marché rose mun ni mun de bɛ ye sugu kɔnɔ in na a yɔrɔnin bɛɛ jeni yala gazi mafɛn walima essence mafɛn feerebagaw t'a yɔrɔ kɔnɔ ye wa marché rose yɛrɛ fanba yɛrɛ sakiw bɛ feere rideau bɛ feere samaraw bɛ feere bijouterie bɛ feere maquillage bɛ feere marché rose yɛrɛ base yɛrɛ o ye n'i ye ne ye gazi fɔ dɔw bɛ gazi de bila u ka fɛnw kalayalaw kama u yɛrɛ ka dumuni kulɔw n'u ka fɛnw kama caman b'a san o de kama sinon tiɲɛ yɛrɛ la n ka jateminɛ ma taa gazi feerela la N ka jateminɛ ma taa esansi feere la. Ayiwa n'i y'a jateminɛ accès ka gɛlɛn ka yɔrɔ lasɔrɔ ni pompier mɔgɔ minnu bɛna ka ta lasa olu yɛrɛ tɛ se ka donyɔrɔ sɔrɔ sanko ka munumunu yɔrɔ kɔnɔna la fɛɛrɛ man ka tigɛ o yɔrɔnin na commerçants ka jɛkulu ɲɛmɔgɔw ni gouvernement fɛ walasa ka se ka sugu yɛrɛ labɛn ka ɲɛ nin ɲɔgɔnna kasara kana se ka tiɲɛniba don wa parce que vraiment désordre de don a ka kan ka labɛn sigiyɔrɔ kelen tɛ bɛɛ bɛ sigi n'importe comment bɛɛ ka mɔgɔ dɔ mana placenin dɔ sɔrɔ bien bitigi dɔ sɔrɔ u b'a ka mɔgɔ dɔ sigi a kɛrɛfɛla fɛ hali client yɛrɛ n'i taara pour que a ka se ka accessoire dɔw yɛrɛ bɛ tunu i ka place la hali anw yɛrɛ a bɛ kɛ n dɔnbagaw dɔ bɛ yen tuma dɔ la n bɛ taa grossistes ta dɔw bolo tuma dɔ la i bɛ tunu yɛrɛ dɔ ka bitigi la hali minnu bɛ taa dumunifɛn feere ni fɛnw kɛ n'importe comment k'o bɛɛ de jɔ ka organiser yɛrɛ de sugu kan ka organiser parce que mɔgɔw bɛ bɔ dugu ni dugu o ye diɲɛ fan tan ni naani diɲɛ yɔrɔ bɛɛ ka taa sanni kɛ an yɛrɛ ka client dɔw bɛ na mɔgɔw bɛ bɔ yɔrɔ la ka na i bɛ bila u ɲɛ u bɛ t'u ka fɛnw san bon nin sugu yɛrɛ a bɛ mɔgɔ yɛrɛ décourager yɛrɛ de vraiment feerekɛla bɛɛ kan ka k'i place la ka organiser. Awa sanga ani waati bɛɛ lajɛlen hakilina kelenw de bɛ ta n'a ma fɔ ko courant circuit kɛra a bɛ fɔ k'a fɔ ko mɔgɔ dɔw bɛ yen gazi tun b'olu bolo sugu kɔnɔna la o n'a ɲɔgɔnna caman e yɛrɛ ka hakilina la san o san nin sugu jeni mun de bɛ se ka kɛ i n'a fɔ fɛɛrɛ walasa k'a bali. San fila o san fila sugu nin bɛ ka jeni mun y'a to a jenina mɔgɔ t'a dɔn mun y'a kɛ mɔgɔ t'a dɔn bon n'i y'a jate minɛ sugu nin bɛ cogo min na a ɔriganiselen tɛ fo k'a fɔ k'a ɔriganiselen tɛ ka sababuya kɛ mun ye ni tiɲɛni ko k'a bɛ don solution t'a la yɛrɛ donc u k'a lajɛ hali n'u bɛ segin lotisimanw ma ka segin filiw doncogo ni fɛnw na parce que ɲinan sugu jeni ni yɛrɛ kuma caman b'a la dɔw ko ko kuran de don dɔw ko ko gazi don i m'a ye bon ni mɔgɔ tɛ se k'i da la fɛn teliya k'a fɔ an bɔra k'a mɛn fɛnɛ an ka kokɔrɔw fɛnɛ la k'a fɔ ko fɛn ni dasiri fɛnɛ tun bɛ yɔrɔ nin na ko depuis dasiri nin fagara san fila o san fila tasuma de bɛ wuli yɔrɔ nin na an ka ɲɛɲininiw na an y'o fɛnɛ kumaw mɛn donc jumɛn de ye tiɲɛ ye sisan mɔgɔ si t'a dɔn ne kɔni b'a dɔn ni nin tile fila tɛmɛna ɲinɛ bɛ kɛ nin kɔ tuguni mesure minnu kan ka ta o mesure tɛ ta tuguni tiɲɛni nin bɛ tila ka segin tuguni mɔgɔw mago bɛ sa tiɲɛ yɛrɛ la se ka lakali a kɛra tiɲɛni mɔgɔw ka miliyɔn fɛnw olu de jenina dɔrɔmɛ kelen a ma se ka bɔ dɔw ka bitigiw kɔnɔ u ka minɛnw b'o cogo la dɔw ka nafolow maralen bɛ ma a bɛɛ jenina k'a ban yɔrɔ nin kɔni nin lakali ka go ayiwa nin tun y'an balimamuso mariam tarawele a n'a ka gɛrɛnkan kumakan an ka foli b'u ye

ayiwa an bɛna kuma cerno hadi bubakar cam o tanyara bamako ye a sudon kɛra kunu segu ale tun ye mali silamɛ tɔn o ɲɛmaa ye n'o ye haut conseil de, de, de, de islam ye mali la o kama mali eh, modibo danbele ani drisa togola olu masala ale ye kunnafonidila ye tɛna ko kan zurununa cayara la an ka lamɛn tun ye mɔgɔba de ye silamɛ diinɛ kɔnɔna na mali kɔnɔ a ye o kɔnɛ juru kɛ a bi fatu waati min na o y'a sɔrɔ a bɛ gkman na gkman deli ze mizlima la a y'a saya na ba de bila Silama diinɛ kɔnɔna na Mali kɔnɔ ɛɛ parce que a ye ko baw caman kɛ diinɛ kɔnɔna na diinɛ sankɔrɔtali la diinɛ ɲɛmɔgɔw ka bɛn kɔnɔna na bon ne bɛ olu dɔn a la. Bɛn yɛrɛ bɛ se ka jiidi Mali kɔnɔ cogoya minnu na e yɛrɛ bolo a ye koba koba jumɛn kɛ ko vraiment o ye ko minnu ye mɔgɔw bɛna mɛn k'o lakali. A ye koba min kɛ n'a tora ne kɔnɔ o ye Haut Conseil bureau sigi laban candidat tun don. Tuma min na a bɛ mɔgɔw hakili la ko mankan bɛna bɔ a ko la, Hadi sɔnna ka sɔn mɔgɔw ta ma ka segin a kɔ pour que bɛn ka sabati, pour que groupe ka kɛ kelen ye. Bon a ka fɛnba fɛnbaw la, o tora ne hakili la hakili la parce que o bɛ bɛn sabati diinɛ kɔnɔna na, o b'a to kɛrɛfɛmɔgɔw bɛ fɛn caman fɔ, o b'a to kɛrɛfɛmɔgɔw ta bɛ t'u kɔnɔ. tagalen min filɛ nin ye fɛɛrɛ jumɛn kan ka sigi ale n'a ɲɔgɔnna caaman minnu taara yaasa u ye kalan ani u ye hakilila ɲuman minnu ta a hakilina ninnu ka se ka kɛ bilasira sira ye denmisɛnninw ma sini ani sinikɛnɛ ma jamana kan ka mun jamana kan ka taasibila kɛ ka sin u ma pour que mɔgɔw kana ɲinɛ u kɔ pour que mɔgɔw hakili ka to tagabolow la bon ne hakili la Déjà olu bɛ groupe dɔ kɔnɔna na groupe in hakili bɛ o yɔrɔ in na kosɛbɛ parce que mɔgɔkɔrɔbaw don mais u senkɔrɔ denmisɛnninw bɛ yen u bɛ ka denmisɛnninw sira yira denmisɛnnin minnu na pour que olu ka sira ka se k'u ka tagasira tagama ne hakili la Thiam ninnu y'o baara kɛ a tɔɲɔgɔnw bɛ yen minnu bɛ ka continuer k'o baara kɛ mais fɛn min ye mɔgɔ kana ɲinɛ kɔ jamana kan ka hakili to fɛn dɔw la pour que mɔgɔ kana ɲinɛ u kɔ u taabolo ka se ka sabati u taabolo ka se ka yira denmisɛnnin na denmisɛnnin n'u bɛ ka diinɛ sira ta nakan ma dogo mali kura aw nakan ma dogo diɲɛ na nakan ma dogo mali kura yo aw nakan tɛ dogo diɲɛ na washington kɔnɔna na yan nɔ aw nakan ma dogo diɲɛ na nankama ni dugajaabiw sigilen filɛ aw nakan ma dogo diɲɛ na dɛ nakan ma dogo kajatu yo aw nakan ma dogo diɲɛ na nakan ma dogo mariyamu yo aw nakan ma dogo diɲɛ na nakan ma dogo mɔdibo aw nakan ma dogo diɲɛ na nakan ma dogo mamɛdi yo aw nakan ma dogo diɲɛ na nankama ni dugajaabi sigilen filɛ i nakan ma dogo diɲɛ na ayiwa sisan an ka siaka tarawele ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lamɛn min bɛ laadakɔrɔw ko festival o siɲɛta kan an k'u lamɛn
Festival international de lutte traditionnelle ɲɔgɔnna jɛrɛ siɲɛta hukumu kɔnɔ tako filanan labɛn bɛ sen na o bolodalen don ka bila san ba fila ni tan ni seegin o avirilikalo tile wɔɔrɔ tile wolonfila an'a tile seegin bamakɔ hakilina bɔra yaya sako de la siɲɛta tɔn Lion Sport ɲɛmɔgɔ don siɲɛta ɲɔgɔnna jɛrɛ kun yaya sako an kana se ka ɲinɛ an ka eh, laadala kokɔrɔw kɔ n'o ye siɲɛta ye a laɲiniba dɔ fana jumɛn ka se ka baarantanya kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ parce que denmisɛn minnu bɛna siɲɛta in kɛ u bɛ kɛnɛya sɔrɔ u bɛ baara sɔrɔ société gardiennage caman bɛ yen nɔ olu yɛrɛ bɛn'a fɔ anw yɛrɛ ko an ka denmisɛnninw labɛnnen don ka ɲɛ k'an bɛ se ka u pase u ma u ka se ka u jɔ u ka dala la jamana jumɛn ka kan ka ye kɛnɛ kan burkina olu bɛ siɲɛta in partisipe senegal ekipu kelen fana bɛ yen nɔ olu ka kan ka na siɲɛta in partisipe niger fana olu ka na k'o fara mali kan festival nin international don n'an donna la dɔɔni dɔɔni a ka ca a la fɛ dugu bɛɛ bɛn'i yɛrɛ sɔrɔ yan nɔ i komi an bɛ filanan na fɔlɔ o bɛ kɛ avril 2018 kungotaa don tɛ wulu lamɔ don ye ka baara daminɛ joona parce que nin ɲɛnajɛ in ɲɔgɔn tɛ commune deux kɔnɔ a tɛ bamakɔ ni kuma diyara n na yɛrɛ n bɛ se k'a fɔ k'a tɛ mali la parce que mɔgɔ ba bi saba a tile saba kɔnɔ mɔgɔ min bɛ se k'u sen b'u kɔnɔkɔrɔ ka taa lajɛ dɔw bɛ yen olu tun kan ka taa sonyali la olu tɛ taa dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ yɛlɛ olu bɛ fama yɛlɛ ma dɔw be olu ma deli ka siɲɛta yɛrɛ dugu dɔ b'an kɛrɛfɛ an be fɛ k'an sanga o ma mais sisan tɛ an b'olu ladege parce que u y'a a lataa ɲɛ kosɛbɛ f'i k'i sanga mɔgɔ de ma walasa i ka kɛ mɔgɔ ye k'a masɔrɔ siɲɛta a fana tun bɛ k'an fɛ yan kabini lawale la siɲɛta bɛ k'an fɛ yan nɔ kabini o ta ni wagadu siya yɛrɛ bɛɛ bɛ siɲɛta kɛ mali la yan nɔ o tɛ se ka kɛ ko denni ye minnu bɛna siɲɛ ta olu ka labɛn bɛ cogo di ekiri wɔɔrɔ de bɛ bamako bɛɛ bɛ antrenman kɛ wagati bɛɛ o kɔni o y'an ka ta de wagati bɛɛ olu labɛnnen don hali sini n'u wele u bɛ bɔ ka n'a daminɛ voa banbara tɔgɔ la bamakɔ siyaka tarawele ka laseli don
ayiwa an balimaw nin bɛna dan sigi an ka bi jɛmukan na a kunnafoni kumabaw tun bɛ ayiwa banbaanci jɛkulu kɔrɔ ani maramafɛntigi tɔn caman minnu ma u tun bolonɔ bila bɛn gafe kan mali jamana kɔnɔ olu kɛlen bɛ k'u sen suma ayiwa baara la ka fara farafina finitigikulu kan ka dansagonwale kɛlɛ mali kɔnɔna na o kɔfɛ an kumana ayiwa farafina saheli jamanaw lakanakulu olu ka ayiwa lajɛrɛ min bɛ pari tɔnbɔkutu mara fana na an ka lasigiden abudulayi tarawele ale kumana ayiwa minisuma n'o ye duniɲa kelenyatɔn ka finitigiw mali kɔnɔ u ye minɛn baara minɛn minnu di mali lakanabaw ma o kɔfɛ gɛrɛn kan mariyamu n'a ka gɛrɛndenw olu kumana ayiwa tasuma kasara min kɛra bamako suguba la seko ni dɔnko kan an kumana alhaji carno hadi bubakar cam o ka banni kan o kɔfɛ fana kasim tarawele sɛgɛsɛgɛliw kɛ ayiwa i n'a fɔ bamako suguba kelen nin fana jeni ko kan ka tila ni siyaka tarawele ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni minnu tun bɛ tali kɛ ayiwa festival international siɲɛta kan mali kɔnɔna na ayiwa an ka bi jamukan a labɛnna an balimakɛ sɛk tarawele sɛk cɛro bolo ayiwa aw bɛ hakɛ to nɛgɛjuru kɛrɛfɛ juru tun bɛ fana thomas blonde bolo jamukan dira aw ma aw balimamuso kayatu tarawele mariam tarawele modibo danbele ani ne yɛrɛ mohamɛd ture fɛ aw k'an bɛn don wɛrɛ la ni tun ye mohamɛd ture de kumakan ye mali kura kɛnɛ kan ka bɔ voa soba kɔnɔ aw ni ce aw ka tulomajɔ la aw k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ